anyị nọkwa n'obi ikoro ikoro mmụọ ndị be anyị welcome to another ọdịnala gospel it is ikolo mmụọ nze Tobe Osigwe eze ụmụ okolobịa today achọrọ m idiscuss maka chi chi chi ka m kọwa ife wụ chi ọfụma ama m na m ediskọs na chi in passing in one of my teachings mana chi dụ very central n'ọ need a, a topic on its own so n'ife m chọrọ ime today achọrọ m discuss today about chi gụnụ bụ chi chi bụ onye ụwa mmadụ chi bụ gụnụ onye ụwa mmadụ your personal lord and savior now the word chi is the same word in Greek chi ife anyị na-akpọ chi wụ ife ndị Greek na-akpọkwa ya gụnụ chi and it means savior o nwere the same meaning the synonymous word wụ gụnụ kristu na Hebrew ọ wụlụ gụnụ kristu that is Christ which also means what a savior so it's not an accident of history that na ife anyị kpọrọ chi na ife ndị grik kpọrọ chi mean the same thing that is savior now the hebrews kpọọ ya this chi gụnụ savior kpọọ ya kristu that is christ christ which means savior the word christ means what savior the word christ means savior the word christ also means chi chi also means what savior okay fụ na ndị nna unu dụ deep in esoteric knowledge now ndị nna anyị ha kwetara na gụnụ na-akụzikwa na onye ọwụna bịara ụwa nwere chi and ị ga-ama chi gị maka na ị malụ chi maka ị malụ chi gị ije ụwa adị gị gụnụ mfe Now the problem with our teaching nke ndị nna anyị fa diverge the point of divergence between teaching ọdịnala na nke ndị Hebrew kwetakwa about savior na ịma na the Hebrews create the concept of one God ndị nna anyị fa believe na God ka nkụ so the same way ka ha si wee believe na Chineke eke ka nkụ in the Greeks or the found ịmakọ um, the Hebrew teachings ka eji wee prepare Christianity ha bilivuo that Jesus Christ is the savior of the world we do not believe that there, there can be one ultimate and universal savior of the mankind this is at antithetical to the ọdịnala belief na e nwe one savior for everybody ndị igbo ekwetaghọ na e nwe one savior for everybody ndị igbo bilivu na chi onye ọwụna dị iche iche na chi onye ọwụna dị iche iche and na onye ọwụna ya-amalụ chi and ime n'anya if i want to reference the hebrew bible o nwere ebe e kwuru ọ sị gụnụ those who know their god shall be strong and do exploit a sị those who know their god ekwurọ those who know god unless na na-akọwa na-eme mistake in that portion of the bible if e kwuru those who know their their god that means kọwalụ na god ka nkọ and ịmalụ god nke gị you shall be strong and do exploit ị fụ na ha agree kwala finally with ife ndị igbo kwuru na onye malụ chi ya ije ụwa adịrị ya mfe hapụ asị a na-asịlụ unu na that same book i think in ezekiel or daniel somewhere echefugo m the right Yes, time. Sị, those who know their God shall be strong and do exploit. Ọ bụ the same thing ndị Igbo kwuru ndị nna nna anyị ha kwuru na onye malụ chi ya ije ụwa adịlị ya mfe ha sị na onye buru chi ụzọ ọ tawuola onwe n'afụfụ that means go and know your God so that you should be strong. You can be strong. Is your God that will empower you to be strong and do what? Exploit. So chi is one of the basic tenets of ọdịnanị Igbo. mmadụ ịma chi ya wụrị central teaching of ọdịnala Igbo m na-adị agwa ndị mmadụ na ị je be dibịa ị na-eje onye na-eme nọ na-eme ọdịnala ife kwesịrị ịda na-ebu ụzọ ajụ na ị makwọ chi gị even sef ị je n'afa those people na-agbata afa ọfụma e buru ụzọ chụcha asị ndewo chi ya abatalịlị ị malụgo chi gị o nwerọ ezigbo onye ọwụna na-agba afa ya ajụghị enu nna ị malụgokwọ chi gị gị na chi gị adụ na mma Gị na chi gị emee gụnụ adụ na mma so chi is the central teaching na onye ọwụna bịala ụwa ya ama gụnụ ya ama chi gị you shall know thy god those who know their, their god shall be strong and do what exploit ndị igbo asị na onye malụ chi ya ije ụwa adịrị ya mfe now kedu ka ị ga-esi wee malụ chi gị kedu ka ị ga-esi wee mee gụnụ ka ị ga-esi malụ chi gị before we discuss this let, let's make this clear ndị igbo sị gụnụ na ofu na ofu nne na-amụ ofu chi anaghị eke a sị gụnụ ndị igbo sị gụnụ ofu nne na-amụ na ofu chi aha eke that means this is ndị igbo again acknowledging na ọ bụrọ ofu chi na nwaanyị nwere ike mụọ nwa four ma ha ye these four children ya-enweri chi ha ya-adịcha iche iche ọ ife ọ mean na ofu nne na-amụ mana ofu chi aha eke chi na-eke eke ka nkọ that's your saviors ife na-esevu ndị mmadụ ka nkọ that's why it's, import, it's important for you to know your chi ị kwesịrị ịmalụ chi gị ị kwesịrị ịmalụ chi gị we must understand that this life is a personal and individual affair ọha ife zọrọ nna gị nwere ike ịzọ ụnụ maka chi gụ na nna gị abụrọ ofu ọ họ otu o si galụ nna gị ka ọ ya esi galụ gị ọ bụrọ otu o si galụ nwanne gị ka ọ ya esi galụ gị maka chi gụ na ya awụrọ gụnụ ofu this life is an individual affair per head and that's why you need to do what look for your own chi malụ chi gụ adị na-ekwu na onye amalụgo chi e maka na onye amalụgo chi e na chi e ahụ ọ ma akọva ana m it doesn't make sense it doesn't work that way because chi unu abụrọ gụnụ

ụfọdụ nwere ike kpọọ ya onye ụwa gụ that means your chi gụ ọ chi gụ wụ onye ụwa gụ that they are two different people they are not two different people all the same person mana onye ahụ nwere ike ịwụkwa chi wụrụkwa chi onye ọzọ just like na nwere ike ịbịa bọyị n'aka mmadụ ọs- ọ họ sọ ọ bịara bọyị n'aka onye ahụ another person ya abịakwa bọyị n'aka onye ahụ so chi mmadụ nwere ike ọ wụrụ chi wụrụkwa chi onye ọzọ ọ họ sọ ka ọ ya awụ chi all we are saying is that na e nwere ka ọ na-adụ four bụ unu n'ime four ahụ unu- unu- unu four enwee gụnụ different chi mgbe wụlụ gboo a jụrụ m kedu ka ị ga-esi wee malụ chi m sị mgbe wụlụ gboo a mụọ nwa a gbaa ya afa agụ a mụọ nwa e mee gụnụ a gbaala ya afa agụ ife e ji agbala afa agụ ka a mala onye bụ chi onye ahụ maka olu onye wụlụ chi e ife e ji agbara mmadụ afa agụ ka a mara onye wụgoro chi onye ahụ onye nọrọ ya ụwa onye nọrọ mmadụ ụwa wụ onye ndu ya n'ụwa so ka a try align remember eji m Bible quote only those who know their God shall be strong and do exploit gbado that Bible verse aka so ndị Igbo believe na onye a mụrụ na e kwesịrị ịma chi ya for ya nwụ ime ife o wee gara ya ọfụma ka ya nwụ ibi ezigbo ndụ ka ya na chi e nwee alignment ka ya na chi e nọrọ n'udo ka ha nwee nwekọrịta nwee nrikọrịta ka onye ahụ ghara iburu chi ụzọ so e mee gụnụ a gbara ya afa agụ ka a malụ- a malụ chi e malụ onye ọ with time e mee gụnụ a kpọtuolu ya onye wụ chi e ụfọdụ e nwere ike kpọtuolu ha na nwata ndị a kpọturu ya na nwata a kpọtuolu ha na nwata e debe be nna ya na obi nna ha ncha ife niile na-aso n'ife na-anọ n'obi mgbe gboo a kpọtuolu nwa ahụ chi e e dewelu e na obi nna e ọ na-akpọturu e dewe na ikenga okpesi e dewe ikenga okpesi ahụ na obi nna e nna e na-ehelp ya na-eme the necessary right feeding and ife na ife a na-eme ife ahụ ka a na-agwa chi onye ahụ na a malụgo na-ama na onye na-edu onye ụwa ya na-echetakwu ya na-eme gụnụ ya na-echeta mmadụ promise you something once in a while kpọọ onye ahụ sị uche ya dụkwa i chetazikwuru ife mụ na i chetakwuru agba ị kalụ so chi mmadụ wụ ife na-aform the principal basis of ikenga ikenga a wara aha ajụ oyi fe ha na-ekwu ike ọ chi mmadụ wụ the principal basis the principal power point na ikenga mmadụ because the the centrifugal force the main thing na pilot a person the main thing na protect ye demystify a person wụgodu chi mmadụ e ji wee sị na ọ na chi onye a na ọ nweghị ife pụrụ ime mmadụ ọ na chi ya anọhọ n'izu na ọnwụ apụhọ igbu mmadụ ọ na chi ya anọhọ n'izu so that's why the chi mmadụ wụ the basis ọ form the basis of if ikenga mmadụ

onye ọwụla jere ịgwọ ọgwụ jere ime so many rituals jere ime ife na-amabehọ chi ya is like placing the cart before the horse ị ya-ebugodu ụzọ malụ chi gị nọrọ alignment with your chi gị mara ife chi gị chọrọ maka chi gị ka gị afụ ọ ka gị enwe understanding of this life agwago m na onye wụ chi mmadụ onye biena ndụ ahụ ọ na-achọ ibi a sị na onye bu onye ụzọ wee siwe ite na-aka enwe mkpọmkpọ ite na agadi nwaanyị na-esi ogiri na-ama ijiji anya kpọrọ so ọ ka enwe understanding ọ ka amara ife ya-adị gị mma because na ọ gaana through that cultural passage agwago m na onye ya-awụ chi mmadụ ya-awụ onye gaana through that cultural passage ọ na-achị ga m ji ekwu na nwaanyị na chi mmadụ ya-awụ either from the father side or the mother side it cannot be from the same mmadụ anya ada akọ ife ọ mahọ chi mmadụ nwee stake That's why the chi, your chi is either from your father's side or your mother's side. so e wee sị na mgbe gboo gboo otu e si ama chi na a na-agbalụ mmadụ afa agụ ka e wee mara onye nọrọ onye ahụ ụwa mana kịta kịta is quite unfortunate na dibịa ndị adịgboroja dibịa ad- adịgboroja juziri ebe niile onye ọwụna asị na ọ na-agba afa agụ onye ọwụna asị na ọ na-agba afa agụ ọ na-acausezi confusion everywhere ị fụ mmadụ o je be dibịa five different dibias the five different dibias agba five different names at the end of the day ọ bụrụ confusion ka onye ahụ na-agbata n'isi i je be dibịa nke a ọ sị na ọ em your grandfather wụ Philip Okafor na ọ nya na ọ nya wụ chi gị ị pụọ i jee na nke dibịa na nke eze nwaanyị nke a. eze nwaanyị nke a asị na ọ nna nna nna gị ee nne nna gị eh, ka ọ n- nna nna nne gị from your mother side na ọ nya nọ gị ụwa ọ kpọọ ya na ọ em eze eze aka ekpuchi ọnwa iburukwa eze aka ekpuchi ọnwa ịkpọtụ eze aka ekpuchi ọnwa echi ebitikwa adabara ibi adabara ya sị na agbataghị nke ahụ na ọ nnukwu nna chiri ọzọ mgbe gboo nke nwa nọnya wa dala dala igwe mmadụ ee na onye a wụ onye nọ ụwa ife na-agba ego onye a confusion na isi agbaghị gị confusion na isi ịgbara agwa m na ndị dibịa kịta ahụ ego ego ka ha na-agba na enweghịzi dibịa n'ala igbo ife na dibịa dị n'ala igbo eluha ebụa asị m kwuo ee ha pere mpe and ndị ahụ pere mpe ha na-ezo ezo ee ee so that's why m- my teaching is that si n'aka ndị a pụta onye ọ na-achọla ịma chi ye nụ si n'aka ndị dibịa pụta ndị dibịa amụma ụgha si n'aka ha pụta ị chọrọ ịma chi rụ ọ ya aka mma na i ji aka ọ dozilu chi rụ ọnọdụ hapụgodo afa ye

ị sị nnamdị bịa were ife na nnamdị ya abịa maka ị kpọgo ị dụgo specific mana i kwuha na nna m nna m ya azalelego maka nna gị ha ada abụa so kịta because otu obodo si wee dị na m na-akụzi wee na-asị gụ nụ please try wa unless na ị dụ very sure unless na ị dụ very sure na-eji this thing wee malụ this particular set of people na ha gbawara afa agụ gboo ọ bụrụ ndị a na-awatazi ife niile a n'anya i wee sị na ije ya ịgba afa agụ mana ọ bụrụ na ị dụrọ sure please don't nọlụ be ghị nye chi ghị ọnọdụ na chi ghị ya anabata ọ ya ọ ya ọ ya anụ nke i kwuru because you are trying to do the right thing you are trying to do the right thing a ya egbu ndị kwelu gbuo ndị ekweghị a ya egbu ndị ekweghị gbukwa ndị kwelu nụ so once you are trying to do the right thing ọ ya anabata o ọ ya anụ ọnụ gụ in fact i even strongly believe na chi mmadụ ya anụ ọnụ ye than an outsider I strongly believe na chi mmadụ ya aka anụ ọnụ ye than outside esi chi udo n'ebe a ka ị ya nọ wee na-agọdolie ebe a ka ị ya nọ wee na-ekpedolie ebe a ka ị ya nọ wee na-atụlie nzu ụtụ na-agọrọ ọfọ ụtụ wee na-asị ya na chi na chi efogo na ọ kwa aka ụtụ ka ị na-akụrụ ya ya nyere gị aka na ụbọchị njọ ka ụkwụ ụkwụ ghara ịtọ- tọrọ n'ama ị gọdolie ka o nyere gị aka n'afịa ị na-azụ ka ụbọchị kpata ife ị ya eri ị pụọla onwe gị ị batakwa n'abalị ọ n'uchichi i je kpọkwa ụbọchị ị fụ na ọ ya ada agazi so i strongly believe that right now that there is no need to figure out the name of onye wu chi rụ ị na-eme otu a with time na chi rụ ya either reveal him or herself to you or with time o gosi gị ife onye ị nwere ike ịgba afa ka ị gbapụta the right person onye ya agbapụta the right person na ka onye ya edebelu ndị chi gị ọnọdụ na onye ya edebelu ndị chi ya ọnọdụ the first answer m ekwugonu onye nwere ngwuru there are no two captain in a ship ị afụ young boy kịta ee ị nwebeghị ngwuru ị na-ekwu na ị na-akpọtụ chi gị ị kpọtụọ chi gị ebee ka ọ ya anọ mgbe gboo onye enweghị ngwuru ọ nna ya akpọtụli e chi ọ kpọtụ ya o dewe n'obi e ụbọchị ọ na nwa ahụ pụrụ obi wee lụta obi nke e ife niile ahụ so n'ife ọ ya ebu wee ba na ngwulu e ndị be anyị ji esigonu na onye pụọ obi mmụọ amalụ be e so ị ya anọ be nna na-atụ nzu ọ mkpalị ị ya anọ be nna na-awalụ chi gị ọjị ọ mkpalị unless na be nna gị ahụ na o nwere portion e gosiri sị gị nọ nke ahụ side nke ị nọ side nke ahụ ị na-emegonu ị na-eme ife ahụ ị chọrọ ime mana if not ị nweghị business ị nwere na ịkpọtụrụ chi ị ya enyere chi gị ọnọdụ so ị ya enwegoro ngwuru ị ya enwe be nke aka gị ị ya emegonu e wee kpọtụọlụ chi gị unless na nna gị nọ ngwuru emeelu gị dewe n'obi n'obi ọ assign na-emegoro those things ụfọdụ na-ekwu na ha na-enyekwu chi ha nri na be nna ha no ọ bụrọ eziokwu anaghị enwe captain naabọ in a ship ị chọgha ime all those things jee nwee your own place wee mewe those things unless na nna gị asị gị ọkwa ị fụna room a nye na compound a na ọ ngị nwe e i nwere ike ịnọzikwe n'ime room ahụ ị na-eme ife ahụ ị maa na na ebe ahụ wụ your own space your own territory within that compound so ị ya anọ be mmadụ na-esili chi gị nri na ngwuru nke gị ka ị ya anọ welu na-eme remember ekwu m onye pụọ obi mmụọ amalụ be e onye pụọ obi mmụọ amalụ be e ị na-eme ife a na-emelu ya n'isi we have to get it right ọdịnala na-ekwu that spirituality is not about disorderliness rather spirituality is about orderliness ife niile nwere order ife niile nwere hierarchy ife niile nwere usoro even mgbe gboo ọnụ diọkpala ọ ha eme all those things ọ ya ada awa ọjị ọ ya ada atụ nzu ọ ya echegidotele nna ya kacha zere wee pụọ obi wee hapụrụ ya ngwuru wee bidozie ọ chọrọ ime nri mana ọ ya apụ obi jee n'ilo wee pụgoro obi wee nọkwata wee na-eme all those things now let's look at the common misconceptions people nwere about chi common misconceptions people nwere about chi ụfọdụ believe that chi- your chi na chi ha wụ the incarnate being what do i mean by incarnate being onye yi ahụ a na o bi n'ime ghụ chi ghụ ebiho n'ime ghụ chi ghụ ebiho n'ime ghụ chi unu anị mmụọ onye nọ n'ime yi wụ ngụwa let's not confuse this thing mmadụ naabọ aha anọ n'ime mmadụ this body i yi wụ ofu mmụọ yi enu unless e nwee case of possession spiritual possession in fact some mystics are saying and arguing and i tend to believe with them na nwaanyị dị ime wụ akwa ka ọ na-akwalụ nwa na nwa ahụ nwa nwe akwa aha anọ n'ime mgbe ahụ ọ na-akwa akwa ahụ those movement na-aga within the body that's why ya mụọ nwa ị fụ na ya akụ nwa ahụ aka na-akụ ya aka na-eche ife a na-akụrụ nwa aka na-eche ka o bee akwa ka mmụọ bata n'ime the person now na my own theory ngụwa yi akwa mmadụ naabọ ana eyi okwu- ofu akwa mmadụ naabọ aya eyi n'ofu akwa before ime ya a eyipụgodo akwa ahụ another person ewee yiri which I'm saying i- in a case of possession or in a case of possession na mmadụ yi akwa ị na-atry force onwe gị into that this thing Nwa- m- chi mmadụ anọghọ n'ime gị chi gị anọghọ n'ime gị onye nọ n'ime gị wụ ngụwa na onye yi akwa ihe ị na-afụ ife anyị na-akpọ body this thing na we are seeing now is not the real you aha akwa ka i yi this flesh anyị na-emetụ aka is cloth ọ dịkwa ka akwa i yi na i yi eyi ị nwụha na i yisa the akwa the real you moves on even sef at times ị na-alaha ụla the real you moves on ọwa oh, ụfọdụ ndị na-amụ amụ ebe a na-ede rest in peace o nweghị ife there is no peace for the spirit the spirit is always in constant motion ị na-alaha ụla at times is the body that is resting the spirit yi the akwa apụwana even at times ị dọna na the spirit yi akwa nwere ike inwe ike na ọsọ nwa ya na-ekwukwu okwu the spirit apụọ na the body is just talking ị jụọ the person kee ife kpatụwazi ya aka ọ sị hey kee ife anyị nọ na-ekwudo onye na-ekwu okwu echetaghọrọ ife ọ na-ekwu nwaanyị maka mmụọ anọhọ ebe ahụ so your chi is not the incarnate being you are the incarnate being so a na-ekwu onye nọ ụwa ndị mmadụ a na-eche na your grandfather returnlụ oh no your grandfather returnụrụ ọ bụrụ nyawa wụzi chi gị ngụwa wụ onye ngụwa anọlụgo is a new spirit oh that spirit ị na-akpọ grandfather wụ ife yi the body nụ ife ominụlụ so let's not confuse these things chi mmadụ na-anọ na mmụọ na guide the person think of um, aeroplane na-efe efe e nwere control tower the chi wụ onye nọ na the control tower the pilot na-efe efe nọrọ na the aeroplane so ngụwa wụ onye nọ na the aeroplane na pilot that this thing that's ngụwa onye yi ahụ a ife chi ụ na-eme nọ na the control tower that is different ngụwa nọ na the air yewa nọ na control tower nwere ike nọ na another country na-enye ụ direction na-ehelp ụ ife chi mmadụ ọ wụ otu a ka ọ dụ chi mmadụ nọ na ana mmụọ osoghị nọ in this physical plane osoghị nọ in this physical existence onye ụwa gị nọ na ana mmụọ ọ nọghị in this physical phase Number two, please, for further clarification, enweghọ m enough time for further clarification ị ya-abịa na obi eziokwu anyị akpaa nkata akuzielu m gị ọfụma number two your chi is angry with you if you don't know him or her ụfọdụ pụta sị na chi na-ewesara gị iwe i don't tend to believe that ọ na ị maghọ chi gị o nweghị ife o reduzuru your chi you need your chi more than your chi needs you maka at times ndị mmadụ na-ekwu ka e gbuoru chi ha ọkụkọ gbuo nke a na ọ na-ewe iwe na i gbuhọ na i mehọ all those all those things all those things i- a na-eme wụ for your own good ụfọdụ sị na chi ha na na na na-ablọkụlụ ha ụzọ o nwehọ onye chi e na-ablọkụlụ ụzọ is a, it's just a case of ọgọ jụ m m jụ ọgọ if you acknowledge your chi ọ help ọ na-emelu gị ife na ọ na ị acknowledgehọ nọlụ onwe gị ngụwa na-afightili onwe the battles of life ị fightụta fine ị fightụtahọ ife ị fụlụ i wolu your chi ma ndị nna fa they don't make the way the road rough for you ọ ngụ na-emake ya rough by yourself ị dụ nnọọ like the prodigal son that does not want to acknowledge

ask them kee ka anyị esi wee mee ife a ka ọ dị mma biko nụ bịa nyere nụ m aka ọgọ jụ m m jụ ọgọ ịkpọ ụmụ mmadụ o nwee ife e nwelu ka e ka anyị si ekwu ya ndị igbo si ekwu ya ọ ị gwa m ebe ị na-eje agwa m if- agwa m gị ife ị ya-ekwu i luo it's just simple so your chi is not making your life difficult for you ọ na ị marọ e no ndị nna fa are not making life difficult for you ọ na ị marọ ya you are the one making life difficult for yourself because ị na-atry ịnụ ya by your power your power adịghọ na enough ife o gosili number 3 dibia kpọtụrụna ụ chi unless na dibia ahụ wụ part of your family I'm not saying na dibia aya emenie in the absence of ndị niile na ọ na ha emenie na dibia ya-emenie mana ọ na-aka mma ka ọ your father your grandfather a close elderly uncle or even yourself mee ya maka ọ na dibia ahụ adịghọ related imagine the dibia nọrọ na-akpọ chi onye ahụ ya bịawa ya bịawa ọ na-abịalụ gụnụ chi onye ahụ si unu nwee business with with the dibia at times we arrogate some certain responsibilities to dibia eh, eh, eh, ya ekwesịghị yes ọ na afụhọ ife e mere e mee nke a fụrụ mana at times let's know the right thing and do it number four chi gị anọghọ ka ọ kpaa gị ego ụfọdụ na-eme ha kpọtuo chi ha na-aba mba chi m nye m ego chi m nye m ego it's not the job of your chi ekwugo onye onye ego dị n'ahụ ya-enwe ego your chi is just to give you direction is to aid you ife mmụọ na-emelụ mmadụ onye dị ndụ aid ka ọ na-aid ya onye ebili gị ndụ onye e-create ife adịghọ is to aid you gaa ya otu a mee ya otu a mee ya otu a ọ aid ka ọ wụ is not to give you money so ị pụta ị na-eje na-ayọ chi gị ego na chi gị kwesịrị ibutere gị akụ na ụba ọ bụrọ eziokwu ọ bụrọ ọlụ chi gị your chi wụ ivu ị-aid gị nyere gị aka mee ka eshọn okenye efu mee ka eshọn kpughere gosi ndị ndewi ndị ilo gị zekwuolu ndị a nekwe ọdachi nke dị otu a bupụrụ uke mmadụ uke mmụọ nọmba 5 your chi does not control your life rather he or she is an aid ọ ife m kwupụrụ kịta finally onye mba a foreigner cannot be your chi your chi will be from your father's side or your mother's side onye mba ayaghụlụ chi your chi is either from your father side or your mother side na na ụfọdụ oge ndị mmadụ ya na-ajụ m sị na chi ha na-asọ ọbara na chi ha na-asọ alcohol and all- all these other things na ọ dụ possible yes ọ dụ possible ọ dụnị possible mana ị need ịdụkwu sure ka ị wee dụ sure na ha na-asọ that thing daalụnụ thank you ọ na-eme nwamba ejeghị na n'igwuru ihe niile na-eselite na ndị be